tatatatatatatatatata igbo bụ igbo mma mma nụ igbo ekene m unu ee ụmụ enugwu kachanụ ụmụ nri ekene m unu igbo bụ igbo ka mma nụ ee steeti niile dị na naijiria ka mma nụ ee igbo bụ igbo ka mma nụ ee nke a bụ igbo comedy reloaded ee volume ten by sanko fm ee onye ya-agba egwu iya ga-agba egwu iya

nwanne nwanne nwanne o nwe ụzọ uru ịtọ three advantage three advantages of eze ule nwanne maọbụ ọnụ isi ụzọ ihe ịtọ bụ advantage maọbụ uru ya nwanne nke mbụ ọ ya-emegodi gị nwanne ị bụlụ peacemaker nwanne ị fụ ebe mmadụ naabụ na-anụ ọgụ ebe obodo na obodo na-anụ ọgụ nwanne iti ikwele n'isi jụọ ya sị ya biko nụ gịnụ na-ese nwanne ka a na-anụ isi ọnụ gị nwanne onye ọbụla agbalaga nwanne nke ịbụọ nwanne ọ bụ na i je debate nwanne i je debate onye nke izizi a kpọpụta onye nke mbụ sị ya nye pọintị ya nwanne onye ahụ na-enyegide pọintị ya nyegide pọintị ya nyecha pọintị ya nwanne a kpọpụtazi gị ma sị gị nye pọintị nke gị nwanne ị ka na-emepe ọnụ ka i nye pọint gị nwanne panel of judges ekpuchie imi ya tie mgbamgbikozi bụrụzie kọpụ na i merigo nwanne nke ịtọ bụ na another advantage of ọnụ isi maọbụ eze ule nwanne ị bata na be gị ọ bụlụ ebe i bi na anwụnta na-enye nsogbu nwanne ị n'iji ọzọ igote Sheltox nwanne

ndị klọb ha na Chelsea na-agba fecha otu ha ndị agba stik ndị agba stik otikwediga ihe chikọ ọchị nwanne nwa Enugu atọ na ozugbo kpọọ ya ozugbo sị ya Bayo ọ naghị anya ọ sị ya i tie m m tikwuru gị na mmadụ abụrọ ekwe

nwanne nwanne nwanne ọ dị ka ọ n'ọnịcha mgbe ahụ mgbe anyị ka nọ n'ọnịcha ịghọtaghị nwanne ee maka na otu bụrata ọ bụ ka m bụ nwanne n'otu ka a mụrụ m otu ọnịcha ee nwanne ee nwanne nwanne ị na-akwa nne otu ịghọta na nwanne obi aṅụrị ya na-akpaghị stadium maka ihe obi aṅụrị na-eme stadium nwanne e nwere ike anakọta ofu mbọsị ofu ndị anụ ọrụ

ihe bere nwanne nwanne ndị bere wee nọrọ nwanne ndị bere naabụ wee nọrọ wee na wee jide onwe ha aka na na aka ha chọ ịnụ ọgụ ịghọtago ha chọ ịnụ ọgụ nke a na-asị nke a na ọma nsogbu nke a na-asị nke ọzọ na ọma nsogbu nke ọzọ na-asị na oso o bu ụzọ bịa nke ọzọ na-asị na o bu ụzọ bịa nke ọzọ na-achọ ka ọ chụpụ nke ọzọ nke ọzọ na-achọkwa ka ọ chụpụ onye nke ọzọ ịghọtago nwanne ndị mmadụ agbakọrọ ha onye nke ọzọ asị nke ọzọ

Udegede lekwa isi mgbowe Udegede asị gị lekwa isi mgbowe Udegede si ikwu isi m lega ụta nwanne ndị mmadụ abịazi ebe a wụsa ha nwanne ọnịcha na-atọga n'odo odo ọnịcha nwoke odo ọnịcha nwoke Golibe, golibe, nwanne nwanne nwanne o nwere some certain things nwanne a na-eme na be anyị ịghọtago na anị igbo na obodo anyị ịghọtago ọ ya bụ i mee nwanne ọ dị nọma ịghọtago nwanne mana nwanne i mee ya n'obodo oyibo nwanne a sịkwa na ị na-ayị ala o. nwanne ọkwa nwa naijiria nga nwanne nwa afọ igbo ee nwanne the guy bịara ọfụụ n'obodo oyibo ịghọtago mgbe ndị ọcha nwanne wee nọ na klaasị nwanne ịghọtago mbọsị ahụ nwere ihe a na-eme nwanne the guy wee nọ ọsị ya ịmago na-ereason nwanne

nwanne ọ ma na o nwe onye ọcha nọ n'ehihie na-ekirie ya taa kpaa kpaa kpaa the onye ọcha kpọrọ ya ndị polisi kpọọ ndị ndị ụlọ ọgwụ nwanne ozugbo ndị ndị ụlọ ọgwụ a land ozugbo the onye ọcha tụọ ya aka the guy nọkwa ebe a na-ereason ọ fụba ndị na-abịa ọ smile kwa ọzọ nwanne kpaa kpaa kpaa akpọrịgokwa the guy the guy na-asị kedu ihe ọ, kedu ihe ọ, kedu ihe ọ, kedu ihe ọ. nwanne atụgokwu ya ịga dọba ya na bed nwanne buru ya na-apụ

nwanne tupu ị na-ama na agbagokwu ya ọgwụ bụ na agbaghị ya ọgwụ nwanne mgbe e ji wee mechazi ala end of ihe niile wee chọpụta na the guy dị nọma nwanne agbaghị ya ọgwụ bụ na agbaghị ya ọgwụ nwanne nwanne ọnwegwụ ihe na-azụ na ije n'obodo bụ esi na ọnwụ ya i cheta ihe tọrọ amụ ka ị chịa sọ gị nwanne ha sị na ị na-ayị ala o. nwanne a na-atụ ya bụ ipi nwanne nwanne nwanne ọnwa ndị akpala ịghọtago ee ndị a na-ezibe ozo ma ndị akpala ihe taa

ọnọdụ naijiria enwerọ isi agụụ na-agụ onye ọbụla agụụ na-agụ onye ọbụla ee gọọmenti ndị obodo anyị enweghị ihe ha chọ imerụ ndị mmadụ agụụ a na-agụ onye ọbụla the citizens are suffering ee the masses are suffering onye ọbụla na-ata afụfụ agụụ na-agụ onye ọbụla agụụ na-agụ onye ọbụla nwanne kpaa kpaa kpaa ofu onye ara ejiri nwayọọ nwayọọ bịa na alụ ndị mmadụ nọrọ anị ghọta ndị mmadụ na-ekwu ihe ọnọdụ naijiria ihe na-eme n'obodo enwezi isi mana the onye ara asị ya asị ndị mmadụ mana ịgwakwa unu nke bụ eziokwu

nwanne nwanne nwanne ọ dị ka na ofu disemba ịghọtago na ofu disemba n'ime obodo nwanne ebe a na-agba ọsọ mmọnwụ ịghọtago ee so o nwere one boy ịghọta the boy si obodo ebe wee nata ịghọta na ee anyị ịmago na orientation ha amaghị ihe bụ na a na-agbalụ mmọnwụ ọsọ ịghọtago nwanne ee so the boy wee nọ n'iru be ha

nwanne nwanne nwanne adara m ese siga adara m ese igbo nwanne kama na ụtaba ka m si abịa nwanne ọgwaghị anyị nọ na ọnịcha ịghọtago mụ na ndị ọyị m anyị nọ nwanne anọrụ ndị na-ese ife a na-ese ife nwanne m nwa site na ụtaba na-abịa na-akpọ ụtaba ịghọtago nwanne nekwa one fine girl na-agapụta m nwanne slay queen na-agapụta ịghọtago so ndị ọyị m wee sị na m ala ekele m sị ha ka m je kwụsị ya ha sị na okwu nwa ha na-akwa ekwu okwu m sị ha ka m je tụọ lọg nwanne ozugbo m na-asị the girl nne excuse me nwanne the girl elechala ozugbo na slay queen lechala ozugbo ozugbo ọ na-erute m ọsụ m

nwanne nwanne ọ dị ka ebe a nọ na hold up ịghọta ọ nọ na hold up ịghọtago ee moto ji nwaanyị nwaanyị aga na Lagos ịghọta na nwanne na season period bụ ihe ahụ ịghọta nwanne

maka iwe wee m m mekata si na moto arịtuo iwe wee m m si na moto arịtuo ihe afụnye m na-eme gị were ọsọ bịa ebe a esu moto a were ọsọ bịa ebe a kpa kpa kpa the man akpa ya ụzọ n'ike ozugbo pịa matuo nwanne ọ bụrụ onye army ịghọta ọ bụrụ na onye army siri

nwanne nwanne nwanne ọ dị ka one pastọ nọ n'ofu ụlọ ụka nwanne ịghọta nwanne the pastọ ọ- mmadụ nwụọ ịghọta a bịa kọrọ pastọ na mmadụ nwụrụ ma ọ bụ member of chọọchị ahụ pastọ na-ekwu okwu chukwu ọ sị ndị mmadụ chefuonu maka ya nwụọnụ let the dead bury the dead nwanne mmadụ nwụkwa ọzọ o nwee onye di ya nwụrụ a bịa kọrọ pastọ pastọ asị chefuonu ha nwụọnụ let the dead bury the dead nwanne o nwee nwaanyị o nwee nwoke nwunye ya nwụ rụ a bịa kọrọ pastọ pastọ asị chefuonu ha nwụọnụ let the dead bury the dead nwanne ya bụ otu o si ekwu okwuchukwu nke ya nwanne o wee ruo ofu mbọsị pastọ wee nọrọ ebe ọ na- ebe ọ na-ekwu okwuchukwu ịghọta ọ nọ crusade na-ekwu okwuchukwu nwanne nwunye pastọ wee nwụọ ịghọta nwunye na-abịa crusade n'ụzọ wee nwee accident wee nwụọ nwanne ya wee gwa pastọ ebe ọ nọ wee sị ya pastọ na nwunye gị anwụgokwa o pastọ tiwa mkpu akwa na-ebe na-eti anwụọ m o anwụọ m o I'm finish o I'm finish o daa na anị na-eti I'm finish o ndị mmadụ wee sị ya pastọ ọkwa gị na-asị sị chefuo maka ọnwụ onye let the dead bury the dead pastọ si unu ama aghọta ọnwụ nke a dị iche nwanne ọkwa ebulu ozu onye ọzọ na-aga ọ dịka ebu ukwu nkụ

ịghọtago mụ ya na ụmụnne nọ n'ime obodo ịghọta o wee na wee nọ na palọ ịghọtago nwanne ya ya na nwanne ya nwaanyị nọ na palọ ịghọtago nwanne ọ kwụnye bluetooth na ntị nwanne akpa akpa akpa fon ya ring ya o wee bluetooth ozugbo pik ya ozugbo nwanne na-ekwuzi okwu ni- na bluetooth ọ kwụ na ntị eji aza kọl wee na-asị ee nwanne kee nke na-eme m ee nke ichetere m taa nwanne anọ m na vileji afụ ndị be anyị ozugbo nwanne ya nwaanyị nke ọbara kwụrụ ha mara ya bluetooth ịghọta

ike ndị occult adago ike ndị occult adago Holy Ghost fire Holy Ghost fire nwanne the guy akwụsị the guy akwụsị kọl ozugbo wepụta ihe ọ kwụ na ntị sị ya na ya na ihe m kwụ na ntị eji aza fon kọl afa ya bluetooth nwanne the woman etie bekee bụ kwa agbara
Golibe, sanka ni golibe.

ekene ekenelu m phyno fino ekene ekenelu m flavour nwa amama ee ekene ekenelu m ndị musicians niile nọ na naijiria ee ndị comedians niile ee ekene ekenelu m unu ndị ọma anyị na-ekene ekene ekenelu m onye ọbụla ekene ekenelu m all the actors and actresses producers and directors ee ma music producers ma movie producers ee ekene ekenere m unu ncha niile ee anyị na-ekene unu ekene ekenere m ifeanyị azodo director ifeanyị azodo onye isi anyị na association of movie practitioner ekene ekenere m gị ekene ekenere m ndị movie niile ekene ekenere m ndị nollywood naijiria niile ekene ekene m ụmụ igbo niile ekene ekene m obodo m ee ụmụ enugwu ukwu kachanụ ekene ekene m ndị ikwu nne m bụ nise ndị nna m ochie na ndị nne m ochie dịkwanụ narị ee nwanne ka nje rie rice eghere eghe na eghere eghe nwanne ka anyị wezie na egwu wee pịachie nkwa ndị igbo ụmụnna m geenụ ntị ụmụnne na ụmụnna m geenụ ntị anyị igbo ka chukwu gọziri chọọ ya mma